An lá a tharla an eachtra linn, ní raibh aon chomhartha ar bith ann go raibh a leithéid chun tarlú. Táimid ag caint ar pháiste ocht nó naoi ar an lá sin agus ní raibh aon chúlra, ní raibh aon stair, ní raibh aon bhuairt ann go dtarlóidh a leithéid. Is rud a tháinig orainn go tobann agus go raibh orainn déileáil leis ar an spota. Bhí an AED ag teastáil uaidh agus gan an AED bheadh fadhb uafásach againn. Community at heart, is dóichí nó croí an phobail. Séard atá ann ná go bhfuil, go ndearna muid taighde is dóichí agus fuair muid amach go raibh, gur sábháileadh ceathracha dó duine de bharr go raibh Defibs i gcumann. de chuid Chumann Lúthchleas Gael fud fad na tíre agus feiceann muid agus tuigeann muid go bhfuil tábhacht ar leith ag a leithéid agus táimid ag iarraidh ansin go mbeidh na defib sin i chuile chlub sa tír agus go mbeadh fáil ar an bpobal, ní amháin ar lucht an chumainn ach ar an bpobal uilig ar na rudaí seo. Ag croílár an fheachtais is dóichí tá act ann, so ACT, so céard is brí leis sin ná A, Accessibility, go bhfuil fáil éasca ar an rud seo, nach bhfuil an defib i bhfalach, faoi ghlas i seomra nach bhfuil fáil air. C, sin charge, go gcaithfidh sé bheith luchtaithe, go gcaithfidh an fhoireann nó an dream atá ina bhun a dhéanamh cinnte go bhfuil sé ag feidhmiú i gceart, go bhfuil seirbhís á dhéanamh air go rialta is mar sin de. Agus an tríú rud is dóichí ná traenáil nó oiliúint. Caithfidh tú a dhéanamh cinnte go bhfuil oiliúint ar lucht an chlub ar cé chaoi é a úsáid. Tá an píosa trealaimh seo an-an-éasca le n-úsáid. Labhraíonn sé leat. Ní bhíonn ort ach éisteacht leis an píosa trealaimh 's deireann sé go díreach leat céard tá le déanamh. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. Tógann tú amach as an mála é, brúann tú cnaipe len é a chur ar siúl agus tá sé ag caint leat agus leanann tú na treoracha. Tá sé an-éasca, ní gá d'aon duine bheith buartha faoi ceann díobh seo a úsáid. Níl an píosa trealaimh chun aon damáiste a dhéanamh d'aon duine. Déanann sé measúnú ar an othar agus socraíonn an píosa trealaimh é féin an gá obair a dhéanamh nó nach gá agus deireann sé leat i gcónaí céard tá le dhéanamh. Apply pads to patient's bare chest, plug in pads connector next to flashing light. Cuid den fheachtas céanna ná an dream a bhfuilimid ag plé leo. Go hiondúil bíonn 3,100 ar defib ach má chláraíonn tú tríd an bhfeachtas seo nó an togra seo tá siad ar fáil ar díreach os cionn 2,000. Níl 'fhios a'd cén uair a tharlóidh sé, níl mórán ama a'd, deirtear théis seacht nóiméad go n-éiríonn seansanna an duine i bhfad i bhfad níos lú so you know níl 'fhios a'd cé a bhéas thart ag an am so an méid is mó daoine agus is féidir a thraenáil. sa rud seo, sé is fearr é. Tá sé ag go leor clubanna agus tá roinnt clubanna a cheannaigh cúpla bliain ó shin agus tá siad curtha in áit sábháilte acu. Tá sé in am anois iad a thógáil amach agus féachaint orthu agus a chinntiú go bhfuil siad ag obair agus ag obair i gceart.